a ni ɲatuma ne balimaw n b'aw fo an matigi yesu krista tɔgɔ la don min tɛmɛna an kumana kanbele ni sugudenw ko la an tun y'a fɔ ko kanbele ni sugudenw ka ɲi ka kisibaa yaala an tun y'a yira o don na ko kisibaa ye yesu krista ye an bɛ min wele nabina isa ala ye o de ci walisa ka kisili di diɲɛ ma n'i sɔnna o ma e bɛna kisili sɔrɔ bi don fana an bɛna taaɲɛ ni an ka barow ye ka ladili di ɲɔgɔn ma an bɛna kuma mun ko la kanbeledenw ka ɲi ka kolo o fakɛ n'o bamuso la ka o yɛrɛ majigi an bɛna yɔrɔ min e, filɛ bi o bɛna bɔ ala ka kuma na an bɛ min sɔrɔla exode kitabu kɔnɔ a sura mugan a verset tan ani fila an tɛna o yɔrɔ nin kalan i ko a sɛbɛnnen bɛ cogo min na e, bibili kɔnɔ nka o yɔrɔ la o b'a fɔra ko i ka i fa ni i ba bonya n'i y'o kɛ e ka si bɛna janya ala ka kuma de ye nin ye ala tun b'a fɔ a ka denw ye kabini lawali la ka ladili di o ma ni kanbele walima suguden n'i b'a fɛ ka sijan sɔrɔ i ka i fa ni i ba bonya minnu kɛra i ka masaw ye i ka o bonya n'i y'o min kɛ i ka sɔn o ma n'o ye sira min yira e la e ka kolo ka sɔn o sira ma donc bi nin wagati la an bɛna kuma o ko la sijan o ye mun ye bɛɛ b'a fɛ ka sijan sɔrɔ nka tɛmɛsira dɔ bɛ yen ala bɛ min jira anw la n'an y'o sira ta an bɛna sijan sɔrɔ o sira ye kelen pe de ye i ko an y'a lamɛn cogo min na e masaw e ka o bonya n'i ko ka i ka masaw bonya o kɔrɔ ye mun ye i ko an y'a fɔ cogo min na o ye sira min yira e la o ye ladili min d'i ma walisa e ka se ka hɛrɛ sɔrɔ nin dugumakolo kan e ka sɔn o ladili ma o ye ladili min d'i ma walisa e ka se ka hɛrɛ sɔrɔ n'i bɔra nin farisogo la e ka sɔn o ladiliw ma bibili kɔnɔ kuma caman bɛ fɔ ka ɲɛsin o ko la nka an b'a a fɔ aw ye ko n'a bɛ sijan fɛ an ka kolo n'a ko ka kolo ka fa ni ba e, kuma minɛ o kɔrɔ fana ko ala ye min fɔ a ka bibili kɔnɔ an ka sɔn o ma fana kamasɔrɔ o kuma don an ka faw an ka baw b'a jira anw la n'an ka baw ko ala ka kuma ko an ka sɔn o ma donc ne balimaw kanbele sungurunw a min bɛ ne lamɛnna a ye kolo aw faw ye a ye kolo aw baw ye o bɛ ladili min di aw ma olu ye fɛn bɛɛ dɔn ka tɛmɛ aw kan olu nana diɲɛ na aw ɲɛ o ye sini dɔɔni o ye kunu dɔɔni ye o bɛ dɔɔni lɔn bi fana nka o ye min dɔn aw ma o dɔn ale kama lo a ka ɲi ka o ka kuma lamɛn ala ko fan fɛ o bɛ fɛn caman dɔn ka tɛmɛ aw kan a ka ɲi ka o lamɛn kamasɔrɔ o bɛ se ka aw ɲɛminɛ ka ala sago yira a la donc ne balimaw fa ani ba bonya ka ɲi fa ni ba bonya ka ɲi n'i b'o kɛ ala ka kuma ko e bɛna sijan sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se ka dɔ fara a kan e fana bɛna duba sɔrɔ ka bɔ i bamuso fɛ ka bɔ i fakɛ fɛ siɲɛ caman an bɛ dubaw fɛ aa ala ka duba anw ye ala ka nin kɛ anw ye ala ka nin kɛ anw ye an b'a fɔ amiina amiina nka kuma gansan tɛ fo an ka sɔn ka fɛn dɔ kɛ o ye nin ye ka kolo ka kolo i fa ye ka kolo i ba ye a min bɛ ne lamɛn ne bɛ aw jija a ye sɔn ka kolo a ye sɔn k'a yɛrɛ majigi ka a ka fakɛ ni a bamuso kumaw lamɛn n'a y'o lamɛn a bɛna hɛrɛ sɔrɔ nin dugumakolo kan a bɛna hɛrɛ sɔrɔ a saya kɔfɛ a ni ce a ka lamɛnniw la ala ka duba ne ni aw ye an bɛ kɛ siɲɛ wɛrɛ